an balimaw aw balimakɛ don amadu bamiya an b'a ɲini aw fɛ minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan k'u abonner u ka video like pour que k'an encourager k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ baara in a bɛ ka diya aw ye a ka cloche de notification fana activer walasa ni video kura bilara toujours a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na parce que conseils caman de bɛ an bolo ka to ka u di an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na ni commentaire fana bɛ min bolo an y'o de fɔ toujours a k'o bila commentaire la bonya kɔnɔ donc an b'a jateminɛ parce que an bɛ yan fana pour que ka se ka bɛɛ de satisfait donc toujours a balimakɛ don eh, bi an ka bɔli tɛmɛnen na an kumana eh, jogo tan kan jogo min n'an bɛ se ka mɔgɔw dɔn mɔgɔ minnu n'u sewalen tɛ n'u yɛrɛ ka lahalaya ye an kumana o kan bi an bɛna kuma ee jogow kan jogo min n'a b'o ye mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'u hakili sigilen don n'a bɛ f'o ma nansarakan na les dix traits de caractère d'une personne mature une personne mature mɔgɔ min ni a basigilen don n'a hakili sigilen don donc an bɛna kuma o de kan bi video yɛrɛ nafa kama n b'a ɲini aw fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban walasa ka se ka video nafa bɛɛ sɔrɔ paseke n'a ye video yɔrɔ dɔ lajɛ ubiyɛn k'a tigɛ yɔrɔ dɔ la i bɛn'a ye k'a fɔ eleman dɔw bɛ aw jɛ donc o bɛ faamuyali gɛlɛya ubiyɛn o b'a to a tɛ video yɛrɛ bakuruba faamuya donc a ye to video daminɛ na f'a laban a nafa yɛrɛ kama donc an bɛn'a daminɛ eh, an ka eh, jogo fɔlɔfɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don o ye i bɛ t'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ n'a kelen don i bɛ taa a hakili sigilen sɔrɔ toujours a tigi ja tɛ wuli n'a kelen don a tigi tɛ gêné n'a kelen don i bɛ t'a sɔrɔ a hakili basigilen don wa tuzuru a b'a yɛrɛ cogoya la n'a kelen don paseke a dalen don a yɛrɛ la a bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a hakilinaw bolo a bɛ se ka hakilina ɲuman ta o wagatiw kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ hakili sigilen don quoi n'a kelen don donc o ye jogo fɔlɔfɔlɔ ye jogo filanan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ eh, hali n'a ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen ye o tɛ kɛ eh, barrière ye ale ni o tigilamɔgɔ cɛ donc a b'o tigilamɔgɔ faamuya a n'o tigilamɔgɔ b'u ka adamadenya kɛ o kan bonya kɔnɔ ka sɔrɔ u ma a ma kɛ ni lagosi ye ka sɔrɔ a ma essayer k'a ka hakilina fana imposer o tigi kan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i n'olu tɛ hakilina kelen i n'u ti ɲɛ kelen filanan i bɛ taa sɔrɔ toujours olu b'a laɲini de ko fo olu ka e bila ka miiri i b'a fɔ olu bɛ miiri cogo min na donc i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don o tɛ problème ye ale bolo a bɛ bɛɛ bonya i taabolo kan a bɛ bɛɛ bonya i hakili hakilina kan donc a ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka jɛ kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ min ka gɛlɛn a tigilamɔgɔ ma i k'a bonya ni a taabolo i k'a bonya n'a hakilina ye a fana b'i bonya n'i taabolo ye a fana b'i bonya n'i hakilina ye o ye jogo filanan ye min bɛ se ka ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don jogo sabanan i bɛ taa sɔrɔ eh, indépendance émotionnelle bɛ a tigi la o ye jumɛn ye eh, a tigilamɔgɔ a t'a ka ko kɛ ko parce que ko ko dɔ kɛra ou bien kuma dɔ fɔra a t'a taabolo yɛlɛma ko parce que dɔ taabolo ye nin ou bien ko parce que dɔ ye kuma dɔ fɔ ou bien dɔ nana ni miirina dɔ ye ale n'a hakilinaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ a hakili sigilen don n'a hakilina ye a dalen don a yɛrɛ hakilinaw la a bɛ baara k'o kadiri de kɔnɔ n'i nana ni ko ye ko min ni o n'a taabolo bɛ taa a b'o minɛ n'a bolo fila ye N'i nana ni ko ye fana ko min n'a taabolo tɛ taa donc a b'a jira i la k'a fɔ nin ne taabolo tɛ kelen ye donc a b'o kɛ o jira i la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ka sɔrɔ a ma don i gasi la a ma essayer ka a digi ka ko kɛ min bɛ digi i la donc o tigilamɔgɔ i bɛna ye toujours a hakilinaw a jan b'u la kosɛbɛ a bɛ baara kɛ a yɛrɛ hakilina kadiri kɔnɔ toujours a t'a essayer k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ dɔ nana ni ko dɔ ye ou bien dɔ nana ni kumakan dɔ ye k'o bɛ se ka a bɔ a taabolo la ayi i bɛ t'a sɔrɔ o o tigila o mɔgɔ tɛ donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'o remarquer mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don donc a naaninan i b'a ye a bɛ mɔgɔ bɛɛ minɛ cogo kelen na ka bɛɛ minɛ cogo kelen na o ye jumɛn ye n'i ye bonya ta k'a sɛgɛrɛ a fana bɛ i bonya n'i ye n'i ma bonya ta k'a sɛgɛrɛ ɔ a b'i minɛ o cogo kelen na mais k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw de fusaya ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko a nin de ye nin nin jɔyɔrɔ de bɛ nin tigi la nin nin se de bɛ nin tigi ye o kama k'a bɛ ɲɛnawoloma kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛn'a ye o t'a tigi jogo la a tigi kɔni bɛɛ de ye adamaden a bolo a bɛ bɛɛ bonya i cogoya bolo e minɛ cogo ale bolo bɛ dépend e yɛrɛ bɛ n'i comporter ale ma cogo min na donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'a ye mɔgɔw la mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don donc ɛɛ a duurunan i bɛn'a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ ale kan ka jɔda o jɔda fa a b'o fa o bɛ kɛ ɲɛ o ɲɛ ma a b'o kɛ n'an b'a fɔ o ma nanzarakan na assumer ses responsabilités i b'a ye toujours a ti boli a ka responsabilité ɲɛ n'ale kan ka min kɛ a b'o kɛ o bɛ kɛ ɲɛ o ɲɛ ma a b'o kɛ mais k'a fɔ dɔrɔn ko a degun nana n ka responsabilité ye nin ye n b'o bila ou bien n b'a to yen ko mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ parce que ni n m'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ i b'a ye o t'a tigi taabolo la a tigi taabolo bɛ kɛ de n'ale kan ka min kɛ a b'o kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'a ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don a wɔɔrɔnan i bɛn'a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ mɔgɔ laadiri don n'a bɛ f'o ma nanzarakan na honnêteté i bɛ taa sɔrɔ a tigi mɔgɔ laadiri don mɔgɔ laadiri don cogo di a tilennen don a jan b'a kumakan na n'i ye ko ta k'a sɛgɛrɛ n'a bɛ se ka min kɛ a b'o fɔ i ye a b'o yira i la n'a tɛ se ka min kɛ a b'o o fana yira i la parce que olu bolo i ka ban o ka fisa janfa ye bamananw yɛrɛ ko ten ko ban ka fisa janfa ye i b'a ye tigilamɔgɔ toujours ni eh, ko min tɛ bɛn a ma a t'a kɛ ni musala ye a b'a yira i la k'a fɔ a vraiment nin tɛ ne taabolo ye o ye tilennenya de ye o ni fɛn min fana n'a bɛ se ka min kɛ a b'a kɛ a t'a kɛ ni nata ye a t'a kɛ ni fɛn foyi ye donc o jogo e bɛ se k'o an bɛ se k'o jateminɛ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a basigilen don n'a hakili sigilen don a wolonfilanan i bɛn'a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ka kumaw basigilen don kosɛbɛ n'a bɛ kuma na i b'a ye bɛɛ b'a lamɛn parce que mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ a tɛ i yɛrɛ bila kuma lankolon fɔ la a b'a kuma ko dɔn a b'a kuma yɔrɔ dɔn donc o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ee, ni aw y'o jogo y'a la a k'a dɔn k'a fɔ o ye jogo ye jogo min n'a b'a yira k'a fɔ a tigi a hakili sigilen don a tigilamɔgɔ basigilen don n'a ma kuma min ma sara a la i b'a ye a tigilamɔgɔ t'a da don o la nka n'aw ye min sara a la a hakilina ye min ye a t'a hakilina fɔ fana k'o ka diya dɔ ye ale kɔni yɛrɛ fɛ min ye ɲuman ye min ye tiɲɛ ye a bɛ baara kɛ o de kan a b'o hakilina de di a b'o jogo ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'an bɛ se k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ hakili sigilen don a seeginnan aw bɛna a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a bɛ lamɛnni kɛ kosɛbɛ a bɛ lamɛnni kɛ a ka kuma man ca bamananw ko ten ko ala ye ɲɛ fila di an ma ka tulo fila di an ma ka da kɛ kelen o ma kɛ gansan ɲɛ fila dikun ye i ka filɛli kɛ kosɛbɛ yanni i ka kuma tulo fila dikun fana de ye i ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ yanni i ka kuma paseke ni kuma n'a taara ka ban a taalen o ye donc a tigilamɔgɔ i b'a ye a bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ filɛli kɛ a bɛ lamɛnni fana kɛ kosɛbɛ pour que k'a dɔn a kan ka min fɔ a kan ka min kɛ donc a b'o fana jateminɛ a tigilamɔgɔ la ni o jogo ye mɔgɔ min na a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ don mɔgɔ min n'a hakili sigilen don mɔgɔ min n'a basigilen don donc a kɔnɔntɔnnan a bɛna a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a t'i accroche fɛn na k'i accroche fɛn na o ye jumɛn ye bamanankan na k'i nɔrɔ fɛn na i n'a fɔ sisan fɛn dɔ de ka kɛ sisan par exemple taabolo k'a fɔ ko a ne taabolo de ye nin ɲuman don jugu ɲuman don juguman don ka tila t'o jateminɛ k'i accroche o la a ne taabolo de nin ubiyɛn n ka mɔgɔ dɔ o taabolo de ye nin k'i accroche o la n t'a bila hali n'i ye tiɲɛ dɔn i b'a ye o t'a tigilamɔgɔ la a tigilamɔgɔ i bɛ se k'a ye fɛnw na fɛn min n'a t'a ko tiɲɛ dɔn nka n'a y'a ko tiɲɛ dɔn don o don i bɛna ye a accrochelen tun bɛ fɛn min na a b'o bila a bɛ a ka a b'a ka yɛlɛma mɔgɔ min n'a hakili sigilen don a bɛ se ka o fana jateminɛ a tigilamɔgɔ jogo la a t'a accroche fɛn na ale kɔni bɛ a bɛ ɲinini de kɛ a bɛ ɲini k'a dɔn ko min ka ɲi ko min man ɲi ka se ka olu bɔ ɲɔgɔn na n'a y'o dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na fana a b'a k'a ka ko kɛtaw an'a ka fɔtaw yɛlɛma ka bɛn ni o ye o fana ye jogo ye a bɛ se ka min jateminɛ mɔgɔ la mɔgɔ min n'a hakili sigilen don a tannan sisan i bɛna ye a tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ paseke i t'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ boli mɔgɔw nɔfɛ mun b'o kɛ mɔgɔ n'i ma da i yɛrɛ la i bɛ boli i mɔgɔ ɲɔgɔn nɔfɛ mɛ i bɛna ye mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don a tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ parce que ale dalen don a yɛrɛ la hadamadenya bonya kama a bɛ se ka eh, tugu i nɔfɛ mɛ o t'a yira k'a fɔ a bɛ boli bol'i nɔfɛ i bɛna ye n'i ye taabolo ta k'a sɛgɛrɛ taabolo min n'o bɛ se ka kɛ lagosi bɛ jɔnmaya ye a bolo a tigilamɔgɔ a b'a yɛrɛ ɲini o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'a ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a hakili sigilen don n'a basigilen don ninnu tun ye jogo ye jogo min ni an bɛ se ka u jateminɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu basigilen don n b'o de fɔ an kɔni y'a résumé k'a kɛ tan ye nka a bɛ se ka caya ni o ye paseke diɲɛnatigɛ la bɛɛ n'i hakilina don o tɛ k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen dan de ye tan ye a bɛ se ka caya n'o ye nka anw de kɔni an ta hakili bakurubaya la k'a kɛ tan ye o de ye nin ye a faamuko ɲuman n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka faamuko ɲuman d'an ma aw balimakɛ don an b'olu bamiya aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma